Achọrọ igburu Nze Christopher Eze Nwanma ihu. Nze Chukwudi Eze Nwanma ga-agọ ọjị ọ na-asọ ndị Ife nke ọjị dịgburo ube ihe nke ya na nke agba ọjị dịgburo ọ wetara asọ na ndị Ife.

na tụrụ ugo n'ihi na ịtụkwara ugo ka ị bịakwa tiokwa nna m Chukwulebaji ugo ka o sokwa unu bere oke na mmụọ ha nna agbakwa eze ọnwụ rie lọrọ m ụwa si ya lekwa ọjị kpọọ ndị ọgwụ ndị na ha ha bịakwa ata ọjị Eze Nwanma bịa ata ọjị Hmm? di m onye ka bịa ata ọjị ugodegwu bịa ata ọjị ndị m nwa bịa ata ọjị ha wee na-akpọkwa ha na-ekwukwuru bịa ata ọjị eze nna ya bịa ata ọjị Hmm? m wee na-akpọkwa Chukwulebaji ọ gwara ugwu ihe ha kpọrọ anyị

ya kụwa aka aka ya bịakwa n'ọjị bịa taa ọjị biko kwe na anyị na-ayọ ụnụ biko ni. ihe anyị akụmara ndụ ka dododo ka a na-anya na-asị gị ụnụ were nye anyị ife ọma na ngọzi na ọjị nke a n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị ngwa na anọ Chikwado.

ndị onye nke ya kpọkwara ha ya so mpi kwekwere n'ụbọchị nke a nekwenụ mmanya nwere Ezumezu niile mere anyị ọra mmụọ niile mere anyị n'ala achịrị asị kwuru nekwenụ mmanya zuo This is uh, Nze Christopher Chukwulebaji Eze Nwanma Eze Chukwumere who died on the 8th of April 2021 at the age of uh, 82

Chukwu Okike anọ n'Ugwu Eze Nwanma ezi kwado onye otu anyị na-emegburolu ka nwa ya kwudebazụ jebegwene nwa ya Chukwudi ọkwa na otu anyị wee sị ka na ọ ga-akwanyere ugwu ikpeazụ na imezu ihe nze dị aka ya ka anyị gbakọtara n'obi ụzọ na mma were na-asị biko Chineke abịa ize dere m na nwata ketere ihe dara ya were na-eme ya nkweta na-eme ya Chukwu okike biko ochi wepụta ihe ọhụrụ ọ na-enye ndị nze were kpara ịla anyị ugwu ikpeazụ Chukwu

m ga-enwere ngwere nke gị chekwa ike oge achekwa m nke nke nkwu eche m nke gị ka ka ị weta Thank you. Eze anyị ọ. Ọkwana ọka. Ee, eze elu. Kulere afọ ka anyị na-emere meziri ihe jie n'ụwa na ọ lago mmụọ. Ụmụ ya decidego taa na eke imeziri ihe omenala. Biko mmụọ niile nọ n'ama n'ama gbakọtanụ

oji eze oji eze ọ na-atakwa aba akwụ oji eze oji eze ya na-ata aba akwụ Lele.

a na-ekugo ụnụ bịa ṅụrụ mmanya Hmm? anyị na-agwakwa ụnụ sị onye emenu- emela ha nna gị ebekwa ṅụrụ mmanya Hmm? ọkwa ihe ihe akara aka ka anyị na-eme n'ụbọchị nke taa Hmm? a sị na aka- agha akara aka adịghị eri ngwụrọ ụmụ ndị na-eme ihe n'ala Achịna anyị na-ekelekwa ụnụ na-asị nnekwe na ya ṅụrụ mmanya Hmm?

biko iji racha onye isi nze ọnụ anyị kelere chineke mere ka ụbọchị taa bịa na mmezu ee eh, unu lee ihe anyị nwere ihe chara acha etu onye kwere na-eji ihe chara acha ma ndị mbụ na ndị egede ndị ichie niile bilu n'okwu na ya were ruo onye nwa bụ Chikwado n'aka ana m asị ka unu nyekwa ya ihe chara acha na mmụọ ka unu gbughere ya ụzọ ebe onye pụrụ unu ka unu mepụrụ ya ọ kwa ya bụ ihe m na-ekwu ya na ụmụnne ya ọ ga-asa ọta na ya ata na nke nkwụ ise were na-asị ebe echi ha si wepụta ego ha ji mee mmemme a ngwa ngwa ha na-alaghachi n'ebe ha si ewe hapụ naira na kobo unu ga-akwụghachi ya mmaji kwuru mmaji na aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ise

nwanne kee afa gị dị aha m bụ Nze Chukwudi Eze Chikwado nze eze chikwado kee ka ị mere n'ụbọchị taa ụbọchị taa bụ ụzọ obi aṅụrị okay ị na-egburu nna gị ehi n'ụbọchị taa kee ka obi si dị gị anaghị echepụcha ihe a gbara n'ụzọ ihe butekwanụ ọnwụ a wụ ihe butekwanụ igbu ehi a wụ ọnwụ butere igbu ehi a ma ọ wụ na ọ wụghị ọnwụ anaghị anọgide gbuwe ehi ma ọ nweghị ezigbo mmemme mmadụ nwere ọ na-eme ihe dị ka ịgba nkwụ ma ọ bụ ịlụ nwaanyị ime wedding mana e nwere omume dị n'ime igbukwa ehi onye nna ya chizuru echizu o chizukwa echizu were nwụọ ị ga-emezukwa ya ihe ndị chizuru echizu ọ bụ ihe ndị chizuru echizu ka anyị bịara imere nna m wụ chukwu lebaji eze chukwu eze eze chukwu ọ bụ ihe ihe omume ahụ ka a bịara emezuru ya n'ụbọchị nke taa nke igburu ya ehi ịkwanye ya ugwu ikpeazụ n'ala mmụọ ya ka anyị bịara eme n'ụbọchị nke taa ya mere ndị otu ụzọ nshi wee bịa na ọ na-ike m n'ike m amara na ụwa ndị izu amara na ụwa ji na ọ na-ike m n'ike m anyị wee gaa ịkwara chukwu lebaji ugwu nke ikpeazụ nze chukwu lebaji ugwu nke ikpeazụ n'ụbọchị nke taa mụ na ụmụnne m nọkọrọ ma nwoke ma nwaanyị otu o si pụta anyị nọ ebe a na ike m n'ike mgbe na-akwara egwu ma nne m nọ ya anyị were ekelekwa chukwu maka ọdịnihu

n'ụbọchị nke taa ka ọ tọpere anyị ụzọ ọrụ ụzọ nke ekechiri ekechi a sị na ọganihu agaghị adị ihe ọma agaghị eru anyị aka ya ka a na-akpọ Chukwu Lebashi n'ụbọchị nke taa o sokwa ibe ekere oke na ala mmụọ maka enwego ndị o gburu ehi a na orobube eze nwa mma mana ka eze anya ọha o gburu ehi a eze nwa mma o gburu ehi a eze ọnwụ iri o gburu ehi a bụ nna ya so n'ụbọchị nke taa ọ bụ eze ọnwụ iri ọ ha nwekwa nna m mụta nna m aha taa mụ wụkwa Chukwudi eze nwa mma eze ọnwụ iri nọrọ ụwa ọ kwa ka anyị na-egbukwara eze- e- chukwu lebaji ehi n'ụbọchị nke taa na ọ ya wụ obi aṅụrị dị ya ndị ito na enwetara ihe eji eme ya n'ụbọchị nke taa anyị na-asịkwa ekele dịkwara ha ọ bụghị na ikike nke aka anyị ka anyị ji mee ya n'ụbọchị nke taa mana ọ bụ na amara nke chineke ka anyị ji wee mee ya n'ụbọchị nke taa dị ka i gburu ihe a n'ụbọchị taa kedu ekpere ị na-ekpere ma gị onwe gị ma ụmụnne gị ndị ọzọ maka ọganihu ekpere ndị ekpere ya n'ụbọchị nke taa ma nwoke nọ n'ime ma nwaanyị nọ n'ime ma onye isi ma onye ọdụ nọ n'ime n'ụbọchị nke taa otu anyị si jikọ aka ukwu anyị za n'ụbọchị nke taa mmadụ agaghị ekewa anyị mmụọ agaghị ekewa anyị anyị na-ekwu ụmụnne ndị ka ha si kpọkọta izu anyị na ha agba izu a n'ụbọchị nke taa ihe nke a wee bịa na mmezu

anyị si nke na ahụrụ gị dịka mmadụ ukwu ee, biko mee ka ọha na eze na-ege ntị mara onye ị bụ ahụ Chinelo Obi du na-ama n'ama ụmụ elekachị mụwa na-represent ụmụnna ndị na mama na council igwe nkarịsị

ụmụ ya na-egburu ya ehi na ọ dị ọkpara ka ọ dara ọkụkọ ị hụrụ ewetara m na ji bụ uko a na-eko onye isi njem a na-egbu ehi ana m ekele Chineke na ụmụazị ya nwa nwoke ọbụla nna ya bụ nna ya ha nwụọ, ọ ga-egburu ndị nze ehi wee sepụ ya aka n'obi ya nwa bụ nwa ya ọ bụrụ na ọ bụ nze o were nwee right ichi ọzọ That's my idea. okay ichie kee ka obi dị gị na ehi a na-egbukwere n'ụbọchị taa na Ihe mere na ọ bụ o gosiri m na chineke nọnyere ha maka na ọ bụghị ihe niile nna ha nwụrụ gbunyere nna ha ehi, so obi dị m aṅụrị na ha bụ ụmụazị yes but a ga-ekwuru maka ịbụ ụmụazị ghara anara ha mbọ anyị ichie kee ekpere ị na-ekpere ụmụaka na-egburu nna ha ehi n'ụbọchị taa Ee,

Okay. ichie obi goro anyị na-ekele gị daalụ so much enwe ka o si dị aka gị aka nwere ike ịmatara gị Okay. adanna anyị ekelee gị Eh, biko kedu afa gị Chibuzo Abuchi.

Chika Okoli Ebere Chike Okoli nwa Solomon